bikonu biko eji m Chukwu wee na-ayọ unu ọ bụrụ na ị bụ nwoke be anyị nọ n'obodo sauti ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị be anyị nọ n'obodo sauti mana ị dị mana ị dị ị dị single ị nụbọrọ di ị nụbere nwaanyị ị nụbere di ị nụbere nwaanyị dee na comment section a sị na ị dị single bikonụ ka onye ka unu mingle together ka onye dị single na onye dị na onye dị eh, dice nwoke be anyị dị single mitie nwaanyị be anyị dị single na ala anara apụsị unu ncha biko na ala anara apụsị unu ncha ka unu nụba onwe unu ị dị single and searching comment under this comment section you woman nwanyị be anyị nwanyị be anyị nwanyị igbo single and searching comment under this comment section anụmanụ nwoke be anyị lipụtakwa na ikpu nwaanyị obodo ka ị comment under this comment section single and searching ka unu mingle all together bikonụ na mgbe eji- mgbe na- mgbe eji- mgbe a- mgbe anyị ji ekwu a na-eteka chụwa ewu ojii mgbe chi ka dị before chi ejiri ọ bụkwa na ị nọ na Nigeria ị nọ Nigeria dịkwa single and searching comment under this comment section biko share this post share this post to go viral a single girls nọ na Nigeria but ị chọrọ ifo dis isponsor onwe ị bịa obodo a bịakwute di ọwakwa di ya akwụ because ị bịa ebe a kịta ọ dabara ị kọwa ogologo akụkọ comment under this comment section ị bụ single lady na Nigeria but ị dị capable of sponsor onwe gị bịa ebe a ma gị na nwoke amata sponsor onwe gị bịa here comment under comment section single and searching Igbo woman to Igbo man nọ na Sauti join ya na isi tikọ na isi na ọnụ na ala anara apụ unu tikọọ isi gị ọnụ na ala anara apụ unu ka unu ghara ịnazi n'iyi lipụtabanụ na ikpu nwaanyị obodo bụ sọsọ mmenwu lipụtabanụ ka unu selectie nwaanyị nwaanyị bụ unu nwanne gị nwaanyị gị na ya na-asụ ofu asụ n'oge adịọzi oge adịọzi ọ bụkwa ị sị na ị bụ single and searching ị sị na ị chọ isoro ife nsori first before isend ego na Nigeria kịtịkpa ya alachakwa ya anya

isorie ka ị kọwa June 12 isorie ka ị chọ ichenji ya akụkọ jeele nakwara nke ụmụ nwaanyị obodo single and searching comment under this post woman naija woman naija man igbo precisely achọrọ m yoruba hausa e, e, ozuwelegba achọrọ m nonsense obodo ebe a ife m chọ wụ ndị na-asụ asụ ka nna ndị na-anụ asụ ma ndị na-anụ asụsụ ma imo steeti abia steeti anambra steeti o ihe nwe ihe nwe ihe nwa steeti igbo as a whole comment under this post hey i'm single and searching abụ m anụmanụ nwoke be anyị anọgo m ebe a ti- 30 years adị m 60 ad- 60 years achọrọ m ya adị m 50 adị m 40 nwaanyị be anyị nwaanyị igbo ihe kwuru okwu abụzi m eh, eh, abụzi m eh, mouth- mouthpiece unu because unu nọ na-anwụ na na na inwekwe di o ite ọnọ ị na-ekwu okwu ama na nwaanyị anyị ejere n'onwe ya pụtara sị biko bịa nụnụba m biko bịa nụnụba m single and searching nwaanyị igbo comment under this post ka onye gị na ya bụ ofu size mitie ọkwa size ibonibo kwụrụ ibonibo kwụrụ size gị jee mitie size gị asịkwa nwoke dị 50 ya bịa chọwa nwaanyị dị 20 years because anụmanụ ka unu bụ ị gbagote na age chọwa onye nwaanyị pere mpe nwaanyị pere mpe bata na be ya ọ nọrọ be ya wee tụọ abụọ bịa wee duda mgbe a ka o jizizi wee pụwa n'ilo so ị bụ ị ma ị chọrọ age gị comment ya na under this post ọ bụrụ na age gị na onwe nọ na naijiria comment here nyanwa ya gbakwara onwe flight ticket gbagote ebe a na-afọ esendịrị ya anything ị chọzikwa isendị on your own o i sendị sisi o lie ego nke a gbasara ya comment under this post o single and searching ụmụ anụmanụ comment i am single and searching i'm igbo woman single and searching i am igbo man this is all the main reason of the main purpose of this my platform and nobody will put a stop single and searching meet, meet mingle together so comment under this post ị nọrọgodu naija ị nọ naija ị chọrọ ịnụ nwaanyị ịnụ anụmanụ nwoke be anyị nọ south comment here nke a gbasara ma ị nọrọ naija ị bụ i bi na naija chọọ ịnụ anụmanụ nwoke be anyị nọ na south nke a gbasara ya ịnụ fa because mụ nwa nọ naija enwe m ike ịnụ nwoke be anyị nọ na south to compare ife na-eme n'obodo a so ị nọrọ naija siri iche ịnụ nwoke be anyị nọ south kọmentie ị nọrọ na na south bụ nwaanyị igbo i nwerọ di